le Timlín Ó Cearnaigh le scoth na gceoltóirí ag Féile Junction i gCluain Meala. Beidh Áine i measc na ndaltaí ag Spleodar i gCorr na Móna, agus leanfaidh Bláthnaid ar a camchuairt timpeall na tíre le Circus Gerbola. Bígí linn ón suíochán is fearr sa teach, Féilte anocht ag leathuair théis a hocht ar TG4.
Bainne caithfeadh do éileamh an tsaoil.
Go mbeannaí Dia dhaoibh is fáilte romhaibh isteach go scéal na haimsire. Fanaigí linn mar tá ollchlár Ros na Rún ar an mbealach go luath ach i dtosach Cúrsaí aimsire thart timpeall na tíre amach sa tráthnóna. Ag doirteadh báistí in iarthar na hÉireann thart ar an gcósta i gCúige Mumhan agus freisin ó thuaidh timpeall ar an gcósta san iarthuaisceart i gCúige Uladh. An aimsir is fearr le fáil go deimhin ar an gcósta thoir ó Bhéal Feirste síos chomh fada le Baile Átha Cliath agus as sin ó dheas, áit a mbeidh neart tréimhsí gréine. Thar oíche, an bháisteach ag glanadh ach ceo agus ceobhrán ag scuabadh isteach thar an thar na tíre ar fad. Agus sin mar a leanann sé i rith an lae amáraigh, ach glanann sé go réir a chéile. Fliuchas ag brú isteach ansin i leath theas na tíre. Neart tréimhsí gréine mar sin féin i lár agus in iarthuaisceart na tíre i rith an lae amáraigh. An teocht idir ceithre chéim déag agus thart ar seacht gcéim déag Celsius, gaoth éadrom ag séideadh aduaidh, an fharraige réasúnta ciúin thart timpeall ar chóstaí na tíre ar fad. Sin mar a leanas an scéal arís amach san oíche, an teocht is airde ag bualadh thart ar sé chéim déag Celsius. Gaoth aduaidh ag séideadh, an fharraige níos ciúine thart ar an Charraig Aonair, Lundy agus Muir Éireann. Agus i rith an lae amáraigh idir deich agus aon chéim déag Celsius ar maidin agus beidh sé sin ag ardú buíochas le Dia go dtí thart ar ocht gcéim déag nó fiú amháin naoi gcéim déag Celsius i lár agus in iarthuaisceart na tíre. Anois inniu ag a cúig a chlog ag doirteadh báistí i gCúige Mumhan ansin thart ar an Mhuileann gCearr, Bleá Cliath agus ó thuaidh an aimsir is fliche le fáil i lár tíre agus ó thuaidh i gCúige Uladh thart ar Ghaoth Dobhair agus Doire. An teocht idir 14 chéim agus 17 céim Celsius le gaoth fíoréadrom ag séideadh. Seo mar atá cúrsaí ag breathnú amach anseo anois. Tréimhsí gréine, múiríní gréine ansin i lár agus in iarthuaisceart na tíre. Beidh sé tirim go maith ó dheas ar an Aoine. Dé Sathairn fliuch i chuile áit, ceathanna troma ar an gcósta thoir. Feabhsóidh sé san iardheisceart Dé Domhnaigh agus Dé Luain scamallach ach tirim i bhformhór na tíre cé is moite de chorrmhúirín éadrom ó dheas, sin é. go fóilleach. Bainne caithfeadh do éileamh an t-aoi. Tabhair faoi le Gael Linn.

Ó féach, sílim go mb'fhearr duit deifriú sula músclaíonn Tadhg. Ní bhíonn jab do costas san áit is deacair má fheiceann sé anseo tú. Nár dhúirt mé leatsa aréir nach maith le mná m'aoise go gcuirfí deifir linn. Shh, coinnigh síos do ghlór nó cloisfidh Tadhg tú. Sin rud a bheas ag iarraidh a ghabháil ar ais chuig Daniel ag magadh gur chaith tusa an oíche anseo. Cén fáth a ndéanfadh sé sin? Shíl mé nach raibh sé fhéin ná Daniel mór lena chéile ar chor ar bith. Yeah, well, is na naib. Fiú dá ndéanfadh, ní chreidfeadh Daniel é. Yeah, well, yeah, níl mise ag goil an seans a ghlacadh. Is duine contúirteach é Daniel agus, well, ortsa atá mé ag smaoineamh. Oh!
Nach álainn uait a bheith imníoch fúm. Oh, nach sibhse atá breá scafánta ar maidin, eh?
A Thaidhg, bhí Brídín ag imeacht. Tháinig sí isteach ag cuartú bainne, ní raibh deoir fágtha aici. Mar sin é anois, an ea, By Dad anois, an ea? Ó ná himigh mar gheall ormsa a bheith ann, is fada an lá ó d'éirigh mé agus bean chomh breá leatsa sa gcisteanach romham. Mmm.
Feasacht déard is freagair an bloody fón. Mhama, níl mé in ann mo chuid fiacla a ghlanadh. Níl aon uisce sa tap. Céard atá mícheart leis? Níl a fhios agam, Evan. Thuilleadh nach bhfuil deoir ar bith ag tíocht as ó aréir. Breathnaigh, déan dearmad de do chuid fiacla agus déan deifir. Oh, freagair an fón. Berni, níl mé in ann an phriospar seo a níochán dhaoine, 'cos níl aon uisce ann. Cad é go bhfuil? Níl i sam léi. Níl deor uisce ann, agus níl mise in ann fáil i dteanga leis an dealg ag feirmeoir é seo. Mar sin b'fhearr coimre ar bealach éicint eile lena bhaint uait, nach mbeidh? Nadaoire, ní raibh sé an gceist go amháin ag Síle. Á, bhí sé mall agus come on. Nár dhúirt mé leat nach raibh fadhb ar bith faoi sin, nár dhúirt, agus ar aon chaoi nach in é nádúr an duine agus í tuillte go maith tríd an bhfac. Stumpa breá mná í. Faraor nach raibh sé de chiall ag mo mhacsa nár chuaigh sé ríchnaoi a mná seachas a bheith ag goil amach le Ríona bheag sin.

Freastrófar go deimhin, eh? Níl tú ag ceapadh go bhfuil taibhsí istigh ann? Molaimid orainn go mb'fhéidir go mbíonn rudaí níos measa ná taibhsí istigh ann. Dul go mpior, eh? Seo é an t-ainm atá ar an gcomhlacht.
Ó, suimiúil! Chuir mé féin glaoch orthu agus is léir go bhfuil a leithéid ann, ceart go leor. Siad breá sásta glacadh le n-iostaíocht ón tseachtain seo againn ar aghaidh. Ó, bhuel, a Chaitríona, tá, tá, tá, tá sé seo thar a bheith fiúntach. Maith an bhean, sárobair í seo. Ó, tá sé seo suimiúil. Ná laga Dia thú, a Chaitríona. Ba bhreá liom áit féin a fháil ar an mbaile. You know, tá post páirtaimseartha agam anseo agus taitníonn sé liom. Fair play, tá sé sin iontach. D'oibrigh gach rud amach go maith. Thug an teaghlach an-tacaíocht dom. Tá sé sin go maith. Agus é sin ráite, tá teaghlach mar mar bhaile agam agus, bhuel, tá comhluadar iontach anseo. Rhino, tuigeann tú go mbeadh fáilte romhat anseo i gcónaí, fiú tar éis dhuit bogadh amach? Yeah, tá fhios agam é sin Go raibh maith agat as ucht do chuid comhairle ar fad. Tá a fhios agam go bhfuil imní ort, ach tá na comhairleoirí uilig ar aon intinn go bhfuil tú réidh dó seo. Tá tú ocht mbliana déag agus tá tú in ann seasamh ar do chosa fhéin. Yeah, tá fhios agam é sin. Tá mé ag tnúth le m'áit fhéin a fháil. Beidh sé cineál aisteach, sin an méid.
Tá muid anseo dhuit i gcónaí agus ní gá bogadh amach go dtí go bhfuil áit faighte agat. Tá mé buíoch dhuit. Aireoidh mé uaim chuile dhuine. You know, go háirithe Mo. Rhino, tuigim go n-ólann tú fhéin cupla deoch ach tá Mo fós faoi aois agus níl sé feiliúnach go mbeadh tusa léi, go sóisialta mar sin.
Ceapaim go bhfuil Mo sách sean agus ciallmhar go leor aire a thabhairt di féin.
Cinnte, cinnte, is cailín ábalta í Mo, ach b'fhéidir gur smaoineamh maith é spás a thabhairt dhá chéile.
Spás? Fergal, is cairde muid, agus fiú má fhágaim an teaghlach, níl mé chun spás a thabhairt nó aon rud mar sin. Ceart? Bail ó Dhia oraibh, cácaí beaga bídeacha na banríona a bheas muid a dhéanamh inniu? Anois, plúr, siúcra, uibheachaí agus im. Gabh mo leithscéal, ach cé thusa? Is mise Cóilín Mhicil Tom Ó Catháin, ach cé hé thusa? Is mise Fergal Ó Briain. Á, is tusa an bainisteoir nua atá tagtha anseo in áit Mharion. Is mé.
Á, tuigim.
Bhuel, bhfuil fhios agatsa go dtaitníonn na cácaí beaga deasa milse seo leis na daoine óga. Agus nuair a d'imigh Marion tháinig mise anseo le iad a mhúineadh. Tá brón orm, a Chóilín, ach níor inis duine ar bith dhomsa faoi seo. No, tá an ceart ag Cóilín, Fergal. Tugann sé rang bácála dúinn gach seachtain. Bíonn an-chraic ann.
Bhuel, théis scaitheamh, beidh sibh féin in ann é seo a dhéanamh dhá ndeoin féin, agus cabhróidh sé seo go mór leatsa, a Fheargail, ná bíodh faitíos ort, agus ní bheidh aon chall a'd féin aon bhácáil a dhéanamh. Ruainnín beag deas subh sméar anois, agus tá mise a rá leat go gcuirfidh sé sin fionnadh ar an gcliabhrach.
A Chóilín, níl mise i bhfad ag obair anseo ach Bhuel, níl sa dóigh ag cur imní ormsa faoi láthair.
Á, nach mairg a bheadh ar bhaile? Tá brón orm, a Chóilín.
Tuigim go raibh tú ag súil leis an rang seo ach, bhuel, tá mé i lár cruinniú le Ryan Ó. Á. Tar ar ais uair éigin eile agus nuair a bheas mé saor, beidh muid in ann é a phlé.

Ach tá an taighde seo iontach uilig, Caitríona. Tá, cinnte. Daniel, Daniel, Daniel, díreach an fear a bhí uaim. Táim tar éis mo thicéad a chur in áirithe le dhul go dtí an Tuirc leatsa, á, bhí an t-ádh dearg orm an tairiscint deiridh a bhí siad a thógáil don infheistíocht sin agus d'éirigh liomsa m'ainm a chur síos. Cé duit a bheas anois, a Chaitríona? Ó, bhuel, nach ort atá an t-ádh, a Labhráis. Comhghairdeachas libh. Is fada liom go ndéanfar aon rud as féin.

Cé sar Kirsty sin le cur a chailín óg go hiomair, ah?
William? No, John Joe. Bhí sé togha nuair nach raibh sé thart. Ach mar a dúirt mé leat an lá cheana, fad is atá Fergal sa teach, ní bheidh mise. A leanbh, goidé atá mise ag dul a dhéanamh gan tú ag mo thaobh sa leabaidh. Bhuel, shíl mé go raibh tú chun labhairt leis aréir faoi bhogadh amach. Aye, tá, ach ní bhfuair mé chance go fóill. Scor ar bith, ní bheidh sé ag fanacht go fadtéarmach. Hm.
Agus Ní fear uasal atá ann. Fear uasal? Aye, ní chuirfidh sé isteach ná amach orainn. Bhuel, b'fhéidir nach gcuirfidh sé isteach ortsa, John Joe. Ach ní bheinnse compordach sa teach agus fios a'm go bhfuil seisean sa seomra taobh linn, right? So faigh réidh leis.
Aye, a bhuel. Bhuel, nach bhfuil sí féin an-tógtha leis an lóistéir nua?
Ach go raibh tú ina raite arís.

Fuair sé deis a chrúba lofa a fháil ar an árasán dheireanach sa scéim infheistíochta thall.
Labhrás, ní chreidim é. Bhuel, creid é.
D'fhéadfadh muide muid féin a bheith ag dul ann, marach go raibh muid chomh mall ag déanamh suas ár n-intinn. Ár n-intinn?
Anois tá an seans caillte againn. Bhuel, second amháin. An rud deireadh a chuala mise faoi seo uilig, ná nach raibh tusa ag iarraidh dul ag an gcruinniú fiú mar go mbeadh sé leadránach.
Bhuel sin sular éist mé leis an téip. Is cosúil gur an-infheistíocht a bheadh ann. Bhuel, cén fáth nár dhúirt tusa liom é mar sin? Bhuel, níor thuig mé go raibh aon deifir leis, nó go dtí go bhfaca mé an diabhal de Labhrás sin ag léimt ar an Gravy Train. Bhuel, b'fhéidir gurb é ár leas é, Gravy Train nó aon Gravy Train. Infheistíocht mhór a bheadh i gceist ansin. Chaithfeadh duine a bheith cúramach faoina leithéid.
Cúramach? Sin é arís, a Vince. Cén fáth go gcaithfidh muid a bheith i gcónaí a bheith cúramach? Cén fáth nach bhféadfaidh muid seans a thógáil anois is arís? Is gan a bheith ag déanamh mionscrúdú ar chuile shórt beo, nó go dtí go mbíonn sé ródheireanach tada a dhéanamh faoi. Bhuel, caithfidh duine éigin a bheith cúramach thart anseo. Ní féidir leat rith le chuile nóisean a thagann isteach i do chloigeann, a Chaitríona, gan fiú goil i gcomhairle liomsa? Goil i gcomhairle leatsa. Tá mise i mo chónaí i dteach nach liom go brách, teach atá lán le rianta bean atá fuaraithe san uaigh agus chomh maith leis sin, caithfidh mé a bheith ag cur suas le Donncha agus a chuid céapars suaracha chuile oíche beo. All right, just tóg go réidh, okay? Nó ní thógfaidh mé go réidh, tá mise tinn tuirseach ar fad, just tinn tuirseach dhó.

Tá an áit seo go hiontach. Díreach an rud a bhí uaim. Tógfaidh mé é. Bhuel, cén uair ar féidir liom bogadh isteach? Cad a bhí le haghaidh? Anois ní raibh an iomad ais, ha ha. Is céard é seo?
Eochair le haghaidh an seid, an áit a bhfuil an strimmer. Ach tá an áit sin amuigh, tá sé bréan ag driseachaí is ag neantógaí agus tá sé in am ag duine eicínt rud eicínt a dhéanamh chuige. Fair play dhuit. Hello Tara. Yeah, Vince anseo. Gabh i leith a Tara. Meas tú an bhfuil sé ródheireanach agam tarraingt siar ón deal sin anois? Right, an gceapfá? Yeah, tuigim. Ceart go leor mar sin. Yeah, lean ar aghaidh leis. Beidh. Yeah, beidh mé thart leis na foirmeacha a shíniú. Ó, Tara! Ná habair tada le Caitríona. Yeah, is surprise atá ann. All right. Go raibh míle maith agat, slán, slán.

B'fhéidir nach raibh iad ag ordú. Ó, chaithfeadh sé gur mise a scaip iad. Bhreathnaigh mé isteach tús ní fhaca mé iad. Ó, Lee, tá brón orm.
So, beidh tú in ann cuairt a thabhairt orm sa Tuirc anois ó am go chéile? Ó, sin má théann gach rud ceart dhuit an tseachtain seo chugainn. Ó, rachaidh. Tuige nach rachadh? Bhuel, tá comhluadar breá agat ar aon nós agus Labhrás ag taisteal leat. An bheirt agaibh in bhur suí ar an terrace ag ól raicís. Nach méanar dhom. Ó b'fhéidir go mbeadh sibh fiú mar chomharsanaí béal dorais ag a chéile fós. Go deimhin féin muis, beag an baol. An bhfuil tú cinnte faoi sin? Ó táim.
Mara bhfuil an oiread céanna airgead tirim ag Labhrás is atá agam féin, ní chreidim go ndéanfaidh sé tada amach ann. Tá mé ag déanamh iontais nár smaoinigh tú féin ar infheistíocht thar lear riamh. Eh, tá mo dhóthain infheistíochta déanta agamsa anois i mbliana.
Ann, céard faoi thíocht ar ais ag m'áit ina dhiaidh seo? Tá buidéal seaimpéin agam agus ba mhaith liom é a oscailt leis an deal seo a cheiliúradh. Nach gceapann tú go bhfuil sé beagáinín luath sa lá fós le dhul ag ceiliúradh? Ó, rud ar bith nó duine ar bith atá uaimse, gheobhaidh mé.

Nach breá luath atá tú ag súdaireacht i ndiaidh do chúrsa nua sna teaghlach, a Shéamais? Go mór leat, a. Ná bac leis, a Shéamais. Ba léir go bhfaca.

Ready on! Come on! Taxi muid ag an. Ar a laghad tá sé breá te anseo. Bheadh slaghdán ar na lucha thuas san árasán sin.
Agus agus ná nó haon níocháin arís. Má chaith seachrán iad sin coinnle thart.

Tabhair faoi le Gael Linn. Tá go leor leor daoine míshásta le staid na Gaeilge ar an teilifís. Is Béarla, 99%. de na clárachaí atá siad ag breathnú ar. Chuir sé olc an domhain orm go ndearna RTÉ an éagóir sin. Seo iad gasúir na háite. Tá an cultúr faoi bhrú ag cultúir eile, an cultúr Meiriceánach, Breataineach agus Bleá Cliathach. Níor cheannaigh mé ceadúnas teilifíse go dtí an deireadh seachtaine gur tháinig TG Ceathair ar an aer. Gan cead gan ceadúnas, Cogar Dé Domhnaigh ag a leathuair tar éis a naoi ar TG4.
Na déithe caillte. Scrúdaítear reiligiún ársa atá imithe i léig le himeacht ama. Breathnaítear ar an gcultúr, ealaín agus ailtireacht a bhain leo. Leanann Christy Kenneally na déithe caillte. Dé Domhnaigh ag leathuair tar éis a 8 ar TG4.

Tabhair faoi le Gael Linn.
Shiúil an fear seo isteach orm féin is Mairéad is muid leathnocht. Oh for God's sake, bhí pyjamas ar an mbeirt agaibhse, ach ar aon nós, céard atá ag tarlú anseo?
Nuair a tháinig an sampla beag ná beag céard atá ann? Ba dhein seo i gcónaí, cad tá tusa dhéanamh anseo ar aon nós? Cad tá mise déanamh anseo, ab ea? Ah. Tá fadhb leis an bplumáil san árasán. Is bhí a fhios agam go maith gur chuma le Mícheál muid ag teacht isteach anseo nó go mbeidh sé réitithe. Ó, mar sin é. Ah, fan soicind, rinne tusa margadh liomsa. Fan nóiméad amháin, fan soicind amháin, má mhothaigh.

D'fhág Micheál cúram an tí seo fúmsa nuair a chuaigh sé isteach sa bpríosún, so tá cead agam mo rogha rud a dhéanamh leis. Gabh mo leithscéal don snow muid, mar bhreá. So, tuigeann tú anois, a Bherni? Ní thuigim, ná baol orm. Ar ndóigh, níl aithne ar bith ag Micheál ar an bhfear seo. Agus níl ceart dhá laghad aige bogadh isteach anseo. Nuair a fuair tá agus chuile cheart. Mar mise féin a thug an ceart sin dhó! Bhuel, b'fhéidir nach raibh an t-údarás sin agat, a Shéamuis. Cuimhnigh go bhfuil mise fós pósta le Micheál, nó b'fhéidir go raibh sé sin dearmadta agat. Ar ndóigh, b'fhéidir go bhfuil. Ar pháipéar, ach má bhí Táibhíteas agus Maíteas ina dhiaidh le fir.
Right. Bhuel, feicfimid céard a bheas le rá ag Micheál faoi seo uilig nuair a chloisfeas sé faoin gcruachás ina bhfuil mé féin is Evan.

Sé frickin Fergal is cúis leis seo uilig. Ah, ní hé i ndáiríre. Tá sé luaite acu cúpla uair i rith na bliana. Sé an chéad rud a ndeireann siad leat agus tú ag bogadh isteach anseo. Yeah, agus deireann siad leat freisin go dtabharfaidh siad dídean duit chomh fada is a theastaíonn sé. Nó go dtí go sroichfidh tú 18 mbliana d'aois. Yeah, bhuel beidh tú 18 ar feadh bliana bíodh a fhios agat. Tá an ghráin agam ar an bhfear sin.
Look, beidh mé fine. I ndáiríre, beidh.

OK? Ó, cén chaoi bhféadfá bheith chomh cruachroíoch sin? Cruachroíoch mo thóin? Ní raibh ceart ar bith ag Berni ná sháláir isteach sa teach sin gan trácht ar Owenekins. Sodar i ndiaidh na n-uasal, dídean go na strainséara agus gan caint ar bith ar an mbean a raibh aithne againn uirthi le blianta, agus an bhean bhocht i gcruachás agus í ag súil lenár dtacaíocht.
Bhí ormsa dhul agus an teach sin a ligean. Agus b'fhéidir

Ní feic ach do dhúil. Tá a fhios agam é sin go maith, ach ní hionann sin agus go gcaithfidh tú Berni a chaitheamh amach as an áit.
Tá tionóntaí faighte agamsa don teach sin. Breandán, nach í do chomharsa í, nach í do chara í, agus ní féidir leat déileáil le comharsa agus cara ar an mbealach sin. Heh! Ach ar ndú, is dóigh anois go mbeidh tú ligint do thí fhéin amach ar chíos freisin, huh! Tá mé théis a rá leat go bhfuil tionónta faighte a'msa gon teach sin, an teach a d'fhága mo chara agus mo chomharsa, an fear breá, ina dhiaidh. Agus tá focal tugtha agamsa gon tionónta sin. Agus ní dheachaigh Séamas Mhicil Tom, a mhac, siar ar a fhocal riamh, agus níl aon rún a'm tosaí anois ach an oiread, más mar atá inseacht duit. Á, is deas agus is fiúntach an focal é! Má ghortaíonn sé an té atá ag brath orainn!
Sea, Auckland. Slán. Slán. An tseachtain seo? Ní féidir liom fanacht le. Bhuel, céard faoin Astráil? Is cuma cén áit. Níl fhios agam. Sydney? Melbourne nó Perth, b'fhéidir? Is cuma. Ó nó, ní bheadh aon suim againn ann ach. Go raibh maith agat mar sin fhéin. Céard nach bhfuil aon suim againn ann? An bille fóin a aistriú go comhlacht eile. Cén comhlacht? Oh, níl a fhios agam. Ní chuimhin liom go díreach é. Right. Coffee.
Ó nach raibh sé sách dona inspector bloody Clouseau a bheith inár ndiaidh ach anois tá Daddy daycare tagtha isteach in éindí linn. Ná labhair liom faoin bhfear sin. Ó, céard a dhéanfas mé? Tá Bernie ina antichrist ó mhaidin. Is an boc eile ann nach bhfuil sé féin ag corraí. Bhuel, athraigh na glasannaí ar na doirse, mar sin. Ó, yeah, right, Mo. Bhuel, ar a laghad níor dhúirt Séamus tada faoi cheana.
Yeah. Bhuel, ní cheapfainn gur dhúirt sé ar aon nós. Tá súil agam go bhfaighidh Ríona a háit féin go gairid.

Tusa a bhí do mo lorg. Ó, bhí mé, bhí, bhí mé, Daniel, bhí mé, Daniel. Eh, tá chuile shórt nach mór eagraithe agam anois. Fuair mé léarscáileanna do na cathracha éagsúla a bheas muid ag tabhairt cuairt orthu, leabhra eolais, ó, agus, éist go cúramach le seo, fan go gcloisfidh tú é seo anois, teşekkür ederim.
Gabh mo leithscéal.

Daniel, Feicfidh mé thú taobh amuigh de Thí Thaidhg ag a cúig a chlog.
Ach níl an eitilt ag imeacht go dtí meán oíche, a Laura. Á bhuel, sure, tabharfaidh sé sin deis dúinn greim le n-ithe a bheith againn ar ár suaimhneas ag an aerfort. Ó, sea. Ó, agus, agus beidh seans againn forbairt a dhéanamh ar ár straitéis freisin. Straitéis?
Sea, ár straitéis ceannacháin a úsáidfidh muid. Ó, thiarcais na ticéidí!

Hey! Ann Marie! Hi!
Oh. Céard é seo?
Eochair. Bhuel, feicim é sin. Eochair m'árasáin.
Oh. Bhuel, bhí mé ag súil go bhféadfá gar beag a dhéanamh dhom is mé imithe. Oh, right.
Céard é féin? Ah, uisce a chur ar na plandaí. Bia a thabhairt don mhadadh?
Níl aon madra agat, Daniel. Súil a choinneáil ar an áit go ginearálta atá i gceist agam. Cinnte, fadhb ar bith. Iontach!
Right.
Bhuel, bíodh an-time agat. Agus ná bain an iomarca taitnimh as na mná coimhthíocha sin. Ehm, gabh i leith, tá cúpla uair chloig le spáráil agam sula gcaithfidh mé imeacht. Oh, right. Bhuel, aon seans go bhféadfá sos a thógáil agus Lón a ithe liom.
Áh, tá a fhios agat go mba bhreá liom é ach caithfidh mé a ghoil ag obair. Ara, tá mé cinnte go bhféadfá uair a chloig a thóigeáil. Is tú an boss ag deireadh an lae. Ahem, ní féidir liom ag an nóiméad deireanach mar seo. Dá mbeadh rud éigin ráite agat liom níos luaithe? Áh, tá brón orm. Danny, cúiteoidh mé leat é nuair a thagann tú ar ais. Geallaim dhuit.
Slán. Hi. Hi.
Drochlá? Yeah, it's it or all.
Right. Gabh i leith uait mar sin. Ó, stop Vince, tá mé tuirseach.
Tá surprise agam dhuit.
Surprise? Mhm. Cé sórt surprise? Bhuel, ní surprise a bheadh ann dá n-inseoinn dhuit anois, ab ea? Á, leag as! Bhí drochlá a'm, tá mé tuirseach is.
Geallaim duit go n-ardóidh sé do chroí, OK? Fág seo.
Tá mé náirithe istigh ar an mbaile. Níl fhios a'm beirthe beo ná baiste céard a bhuail an fear sin. Go raibh maith agat as ucht do chuid tacaíocht a Chóilín. Cén fáth nach dtabharfainn tacaíocht dhuit in ainm Dé tá an-aiféala go deo ormsa faoi seo. An sciorrachán bradach go maithe Mac dílis Dé dhó é.

Láthair tógála dár dteachín beag féin. Tá sé go haoibhinn nach bhfuil? Vince, abair liom nár cheannaigh tú an áit seo. Ha?
Cheannaigh. Cén fáth? Mar is poll lofa salach é. Tá sé i bhfad ró-ghar don choill. Seachain, beidh muid ite ag míoltógaí sa samhradh.
Tuigim go bhfuil obair le déanamh ar cinnte, a stóirín. Ach nach féidir leat ár dteachín beag fhéin a shamhlú anseo? Ní féidir, mar ní bheidh a leithéid ann, beag ná mór.
Goile uait, Daniel, tá sé tríocha soicind tar éis a cúig. Bhfuil tú cinnte nach bhfuil aon cheo dearmadta agat anois? Eh, plug adapter, luchtaire don fón?
Tá, tá siad uilig agam, ar éigean.

Conas atá tú Mo? Chuir mé ceist ort Mo. Tá mé togha. Níl an chuma sin ort. Cén fáth gur chaith tú amach é?
Ó, faoi Rhino atá sé seo, ab ea? Níl aon áit le dhul ag anois mar gheall ortsa. Céard atá i ndán dó anois? Codladh ar thaobh na sráide, ab ea? Táim cinnte go dtiocfaidh Rhino ar réiteach éigin go luath. Is leaid cliste é. Níl aon ghol Lloyd aitsair.
Níl, ach tá sé ocht mbliana déag d'aois agus moltar do chuile dhuine bogadh amach ag an aois sin ar mhaithe leo féin. Ach tusa Mo, bhuel, sin scéal eile. Agus beidh tusa faoi mo chúram fad is a chónaíonn tú sa teach seo agus mar sin, Teastaíonn uaim go mbeadh fhios agat faoi chúpla rud nach bhfuil ceadaithe anseo, ag ól alcóil mar shampla. Níl sé ceadaithe sa teach seo. An dtuigeann muid a chéile? Bhuel!
Tá muid ag ól ann. Tá mé ann faoi chuid eolais, tháinig tucha fadra míle. Tá sé go maith go tú achróga faoi láir.

Céard atá sibhse fós ag déanamh anseo?
D'fhéadfainn an cheist ceannann céanna a chur ortsa. Cheap mé gur shocraíomar é seo ar maidin. Ó sea, shocraigh. Mar sin ba chóir go mbeadh fhios agat nach bhfuil aon fháilte romhat sa teach seo. Níl baint ar bith ag fáilte leis. Tá margadh déanta agam le Séamas! Ó, chuala muid uilig é sin ar maidin. Ach an dtuigeann tú, níl muid ag dul in áit ar bith, mar sin féadfaidh tú bailiú leat agus margadh a dhéanamh le Séamas eicínt eile. Bhí sé go deas castáil leat. Féadfaidh tú an doras a dhúnadh i do dhiaidh. Katy, muna mhiste leat? Cupán tae? Bhí lá fada agam inniu, táim cinnte go dtuigeann tú fhéin é sin. Tuigimse go maith céard atá ar siúl agat, ach ní oibreoidh sé, mar níl muide ag bogadh! Bhuel, sin beirt againn. Bhuel? Rinne tú jab ar dóigh, a thaiscidh.

Agus tusa?
Bhuel, ádh mór leis. Ní féidir liomsa fanacht le n-imeacht as agus éalú ón slimideoir sin.
Ha! Ná habair nach raibh cion na haise ar bith agat ar cén t-ainm atá air? Daniel bocht. Beidh rudaí difriúil anois ar scor ar bith a thaiscidh. Tá mise anseo. Agus ní bheidh feidhm duit striapach a dhéanamh díot féin níos mó leis an tUasal McLaughlin.
Níl uaim anois ach mo chuid airgid agus imeoidh mé.
Tuige nach bhfanann tú thart ar feadh tamaill. Beidh rudaí i bhfad níos deise is an comhluadar ceart á choinneáil agat.
Bhí deal againn. Tá mo chuidse dhó comhlíonta agam. Is leat an léas. Anois, tabhair dhom mo chuid airgid agus fágfaidh muid slán ag a chéile. Níl mise réidh leatsa fós a thaiscidh. Nuair atá, Tabharfaidh mé ar an eolas thú faoi. Ní chreidim gur féidir le duine a bheith chomh míreasúnta sin. An gceapann tú go bhfuil sé seo greannmhar? Ar ní leánfadh mé sin in aimsir Bherni. Is í mo pháirtí gnó í sa gcaifé. Ní maith liom do thrioblóid. Nach bhfuil tada gur féidir leatsa a dhéanamh dhom, a Úna?
Mise.
Bhuel, ó tharla gur garda thú agus chuile shórt. Is sáirsint mé. Agus má dhéantar gearán oifigiúil liom, déanfaidh mé mo dhícheall déileáil leis an ngearán úd ach go dtí sin tá brón orm. Níl tada go bhféadfaidh mé a dhéanamh dhuit. Come on, Úna.
Tá an Garda Ó Brádaigh thíos ag an stáisiún, má tá tú ag iarraidh tús a chur leis an bpróiseas.

That's not right, Eoin.
Anois, na sé euro ceiliúrtha. Sé d'ard. Dearna. Tada.
Bhfuil rud inteacht contráilte leat. Tá a fhios agam go bhfuil. Iarr an rí fan. Ow! Ghortaigh mé tú. McLaughlin run short, ná bith?
Is fág é, Conall. Muicí maith.
Téigh. Má ghlac cúpla bomaite saor, alright? Huh?

Bíonn na pleicí ag teagasc uair amháin. Ní deas an galar an t-éad, nach ea, Dan?
Níl sé seo thart.
Striapach! Larry! Is seo tá uait bith, ha? Bon voyage, muid ar feadh fada.
Agus beidh tuilleadh inniu, Ros na Rún anseo tráthnóna amárach ó leathuair théis a ceathair.

Tabhair faoi le Gael Linn. Tá Sunderland ag teacht go hÉireann agus tiúrfaidh siad aghaidh ar Bohemians beo ó Pháirc Dalymount ar an 28ú lá. Casfaidh siad ansin ar Cathair Chorcaí beo ó Turner's Cross ar an 30ú lá. Agus ar deireadh, Gaillimh Aontaithe beo ó Pháirc Terryland ar an chéad lá de Lúnasa. Ach ní gá dhuit taisteal ó cheann ceann na tíre mar beidh gach ceann de na cluichí ag teacht chugaibh beo anseo ar TG4. Sacar beo ag tosaí le Bohemians in aghaidh Sunderland Dé Sathairn an 28ú lá ag ceathrú théis a seacht.